Hi, welcome. It's Anifa YouTube channel here. Kutha kwa tonse Alliance pamene komiti yaikulu ya MCP yasankha a President Lazarus Chakwera kudzayimira masankho lachitatu pa 28 February mu chaka cha 2024 komiti yaikulu ya chipani cholamula cha Malawi Congress Party MCP inakumana kulikulu lake mu mzinda wa Lilongwe kumene inasankha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti ndiyemwe adzayimire chipanichi pa masankho amene akuyenera kuchitika mwezi wa Septemba mchaka cha mmawa. A president a Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipanichi anali nawo pa mkumanowu ndipo analipo pa mpando wake kumeneku Komiti yayikuluyi inakambirananso zina zokonzekera msonkhano wake waukulu umene uchitike mwezi wa August mchaka chino. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Eisenhower Mkaka anati komitiyi yamanga chimodzi nkuti a President a Chakwera ndi amene adzayimire chipanichi pa masankho a mchaka cha mmawa kaamba ka zomwe akhala akuchitira dziko lino. Iwo akuti a Chakwera akuchita zitukuko zambiri mdziko muno. Dziko lino la Malawi likusintha kwambiri komanso umoyo wa anthu a Malawi mdziko muno unasintha ndikukhala wokoma pansi pa utsogoleri wa a President a Chakwera. Kamba ka ichi, ndizosakayikisa kuwapasaso a President a Chakwera mwayi wina kuti ayimileso chipanichi ndicholinga chakuti apitilire kugwira mtchito zawo zotamandika. A Mkaka akuti ngakhale komitiyi yamanga zimenezi, sakuletsa membala aliyense wa chipanichi amene akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa utsogoleri ku msonkhano waukulu wa chipanicho. A Pulezidenti a Chakwera amene anapita ku mkumanowu cha m'ma 8 koloko m'mamawa, anatulukamo m'menemo pamene nthawi imati 12 koloko masana a tsikuli ndipo mtsogoleriyu amaoneka munthu wokondwa kwambiri komanso kwinaku akusekerera iwowa pamene amatuluka ku mkumanowu anali ali limodzi ndi akuluakulu ena a chipani chawo komanso akuboma amene amayimba nyimbo zowatamanda iwowa a president lazarus chakwera akumwetulira anadzayima panja pang'ono kenako ndi kujambulitsa nawo chithunzi cha gulu ndi akuluakulu a chipani cha mcp atamaliza anachokapo pamalopa poyankhulapo pokhudzana ndi chiganizo cha komiti yayikuluchi ya chipani cha mcp katswiri woyankhulapo pa ndale a wonderful mkhutche anati uku ndikutha kwa mgwirizano wa tonse umene chipani cha utm chikuyenera chidziwunikire chokha kuti chitani pokonzekera masankho amene akubwera mchaka cha mmawa a mkhutche anati Kwangosala nthawi ndi nyengo kuti zipani za mcp ndi utm zibwere ku gulu la anthu nkudzanena kuti basi anthuwa alekana. Iye anaonjezeranso kunena kuti ngati zimene a Saulos Chilima akhala akuyankhula m'mbuyomu kuti panali mgwirizano pamene ankasayinirana zokhuza Tonse Alliance. kuti iwowa ndi amene akuyenera kudzaimira pa masankho akubwerawa ndi zoona apa ndiye kuti a saulos chilima abayidwa mu nthiti ndi munthu amene anamukhulupirira kwambiri a felix njawala amene ndi wofalitsa nkhani wa chipani cha utm anati sangayankhulepo kanthu popeza kusankhaku kwachitika ku chipani cha mcp iwo akuti akanayankhula zikanakhala kuti ndi mgwirizano wawo wa tonse umene wasankha zimenezi chatsala ndi chani ku tonse alliance chiganizo chimene komiti yayikulu ya chipani cha mcp chachita mkati mwa sabata yangothayi chosankha a president a Chakwera kuti ndi amene adzawayimire pa masankho a mchaka cha mmawa ndi kuwabaya kumsana anzawo a chipani cha utm ndipo apa zaonetseratu kuti mgwirizano wawo wa tonse watheratu Izi ndi malingana ndi akatswiri amene amayankhulira pa ndale za mdziko lino kutsatira chiganizochi. Aka si koyamba kuti mamembala kapena aphungu a chipanichi kuti abwere poyera ku gulu nkunena zakuti a President a Chakwera ndi amene angayimire koma kufika kuti komiti yayikulu ngati imeneyi imange ndi kumanena zimenezi zikutanthauza kuti ganizoli lapangidwa kale ngati lamulo ku chipanichi. Mbali ya a Saulos Chilima pamodzi ndi chipani chawo yakana kuyankhulapo kanthu paja tu tisayiwale ndi zachidziwikire kuti zipani ziwirizi zinagwirizana kuti a president a Chakwera akalamulira dziko lino koyamba kenako azawalola a Saulos Chilima kuyimira mgwirizanowo mu zaka zina zisanu zotsatira chaka chatha a Saulos Chilima anayankhula ku mtundu wa aMalawi pamene ananena kuti ngati chipani cha mcp sichilemekeza zimene iwo anagwirizana pamene amasainirana mgwirizano wawo mchaka cha 2020 chipanicho chidzaona ngozi imene sakanayifuna kuti iwachitikire section 3 gawo loyamba ndime yachitatu ya mgwirizano wawo imanena kuti amene akuyimira mgwirizanowu pa masankho achibwereza aja a mchaka cha 2020 sadzayimiranso pa masankho a mu chaka cha 2025 ndipo wachiwiri wake ndi yemwe adzayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizanowu apa ndiye kuti a president a Chakwera akuyenera kusiyira a saulos chilima kuti adzayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizanowu mchaka cha mmawa ndipo iwowa akhale wachiwiri wawo mgwirizanowu unagwirizananso kuti akalamulira chigawo chawo choyamba akuyenera kudzasintha malamulo a dziko lino ndi kuchotsa chitetezo chonse cha mtsogoleri wa dziko lino kuti azizengedwa milandu ali pa utsogoleri pomwepo zipanizi zinagwirizananso kunena kuti pakati pawo azichita zinthu mwachilungamo mokhulupirika kuyika dziko lino patsogolo kulemekezana umodzi adzikumana asanapange chiganizo komanso chimvano nthambi ya mpingo wa ccap mu blantyre synod ya church and society inayankhulapo panganiyi pamene inati zimene zachitikazi zidzutse atsogoleri onse a zipani kunena kuti akamalowa m'migwirizano yawo azisamala ndi kuwunikira mokwanira migwirizano yawo anthuwa idziwulutsidwa ku gulu komanso ziganizo zonse zikhale zovomerezedwa ndi malamulo mkulu wa nthambiyi m'busa master jumbe anati ili likhale phunziro ku zipani zonse ndipo ngati nzoona kuti mgwirizano wawo unali wakuti a saulos chilima ndi amene ayimire mgwirizanowu mchaka cha mmawa apa ndiye kuti a purezidenti a chakwera amulakwira mzawoyo komanso amupusisa a michael kaiyatsa amene ndi mkulu wa nthambi ya bungwe la center for human rights and rehabilitation chrr anati chiganizo cha komiti yayikulu ya chipani cha mcp-chi chibweretsa mavuto angapo pa masankho a mchaka cha 2025 izi akuti zidetsa zithunzithunzi za atsogoleri awiriwa ngati atsogoleri komanso mgwirizano wa tonse uwonetsedwa kuti unali wopanda ntchito komanso wadyera Iwo anati anthu asayiwale kuti kugwirira kwawo ntchito limodzi pokopa anthu mchaka cha 2020 ndi kumene kunachititsa kuti mgwirizano wawo wa Tonse upambane masankho aja ndipo kutsogoza a President a Chakwera kusokoneza mgwirizanowu pamene a Saulos Chilima ndi owatsatira awo adzaona kuti apusitsidwa. a kaiyatsa anatinso ngati chipani cha mcp sichilemekeza mgwirizano wawo ndi chipani cha utm ndiye kuti chiwasokoneza anthu ovota popeza anthuwa sadzakhulupiriranso za migwirizano ya zipani mtsogolomu